Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
n'ihi igbu ọchụ na mmetọ ugwu ruru ụmụ afọ ala anyị n'ime mba South Africa onyeisiala Tinubu ajụla izute ndị nnọchiteanya mba South Africa bụ ndị onyeisiala Ramaphosa zipụrụ ndị wụchara ala anyị na Fraịde gara aga iji nwee mkparịta ụka n'etiti ha na onyeisiala Tinubu a dọkpụrụla onyeisiala Tinubu na gọvanọ Okpebholo pụọ ụlọikpe ukwu etiti ugbu a n'ihi nchekwa ndụ Peter Obi ndị ọkaiwu mmadụ abụọ ahụ mere mkpesa n'ụlọikpe ma na-achọ ka a rụgide onyeisiala Tinubu inyepụ Peter Obi n'egbughị oge ndị ọrụ nchekwa ga-echekwa ndụ ya ha mekwara mkpesa megide gọvanọ steeti Edo Okpebholo maka ihija ndụ Peter Obi n'oge gara aga ụlọ okpukpu atọ nke ụmụ akwụkwọ bi na ya n'Oko Polytechnic nke steeti Anambra akụọla afọ n'ala ugbu a ma lụọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ime ya bụ ndị a pụrụ ịnụ olu akwa ha n'okpuru aja ụlọ ahụ dagidere ha dịka ha nọ ebe a na-akpọ oku ka a gbatara ha ọsọ enyemaka ma ka ọ dị ndị ọrụ gbata gbata abọpụtala ozu otu nwata akwụkwọ nwaanyị n'okpuru aja ụlọ ahụ njinji a jiri n'etiti abalị ụnyaahụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola Southern Kaduna ọzọkwa n'obodo Naridom n'ọchịchị kansụl Kauru nke steeti Kaduna ha nọrọ n'abalị ụnyaahụ mụnye ọtụtụ ụlọ ọkụ ma gbuo mmadụ ruru iri atọ ndị gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kanu achụpụla kpamkpam onye ọkaiwu ya Ifeanyi Ejiofor pụọ n'ọrụ nnọchite anya maọbụ ikwuchite ọnụ ya maọbụ nke ndị ezinụlọ ya maọbụ nke otu IPOB onyeisiala Tinubu enyela ndị agha soja ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ ndị nchekwa ndị ọzọ ntụziaka ịchụso ndị omekome ahụ gburu ọchụ n'ụbọchị ụka gara aga n'ọchịchị kansụl Kauru nke steeti Kaduna ma hụ na a nwụchiri ha niile ma taa ha ahụhụ dabere n'iwu ụlọikpe mkpegharị nọrọ taa chabụ ikpe n'okwu nkorịta nko iwepụ aha pati ADC Accord na pati atọ ndị ọzọ pụọ n'ukwu akwụkwọ ụlọ ọrụ INEC ụlọikpe ahụ kposara akwụkwọ mkpesa e nwere megide pati ise ndị ahụ ma kọwaa ya dịka nke na-erijughị afọ ọzọkwa ụlọ okpukpu abụọ akụọla afọ n'ala na steeti Ogun dịka ndị ọrụ gbata gbata bọpụtara ozu mmadụ atọ ma zọpụta ndụ mmadụ iri na abụọ ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke obi tara mmiri aha ya bụ ụkwụ aja bụ onye na-akwọrọ ụlọ ọrụ Abia City ụgbọala n'ihi ịkpachara anya gbuo otu onye njem ọ kwọ n'ụgbọala ya site na steeti Lagos aga ala Ọnịcha akụkọ anyị nwetara na-akọwa na nwa amadi ahụ nwere nghọtahie n'etiti ya na otu onye njem ọ kwọ n'ihu ụgbọala ya bụ ebe ọ nọ foo ntutu taa na ọ ga-emesi ya ike oge ha rutere Ijebu Ode ọ kpachara anya tinye ụgbọala ya n'ebe ahụ onye njem ahụ nọ n'ihu nke sụkọrịtara ihu ya na tipa n'otu ebe bụ ebe onye njem ahụ nọ ma nwụọ pee ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ ozugbo ahụ ụkwụ aja buru akpa ya hapụ ndị njem ọ kwọ wee gbalaga gaa obodo ya dị na Mbaise bụ ebe ndị uwe ojii gara ma nwụchie ya osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọọla onye isi ala Bola Tinubu maka ikwu na ya adịla njikere ichepụ ya n'ọgbọ mgba etiti ya na ndị niile na-achọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku kọwara okwu ọnụ ahụ dịka okwu ọnụ nke nwoke mmiri na-eri bụ nwoke na-achọ ụzọ ikpuchi ọdịda ya niile ndị bishọp ụka katọlik ala anyị agwala onye isi ala Tinubu n'eze wara awa na obi erughị ala nọ ugbu a n'etiti ndị ụka kraịst n'ala anyị n'ihi nhọrọ ya imekwa onye alakụba osote ya n'oge achụmnta ịzọ ọkwa onye isi ala afọ 2027 onye sinetọ ụlọ omeiwu ala anyị Adams Oshiomhole akatọọla onye minista ọrụ Dave Umahi maka ịga n'ihu achụso ọrụ ngo okporo ụzọ ndị ọhụrụ ebekwa na ọtụtụ okporo ụzọ awara awa ọchịchị etiti nwe nọ n'ọnọdụ ndakpọ na mmebisi bụ ụzọ ndị gụnyere nke Asaba Warri Auchi Okene na ndị ọzọ ọtụtụ ụmụafọ ala anyị etoola nweda onwe n'ala nakwa obi umeala nke Maazị Peter Obi dịka ọ nọrọ ụnyaahụ zipụ ozi ekele ncheta afọ ọmụmụ nke aka na-achị steeti Anambra Charles Soludo na-agbanyeghị na n'abalị ole na ole gara aga bụ n'oge ncheta ọmụmụ afọ nke Peter Obi hiri odo na gọvanọ Soludo gụnyere gọvanọ ndị ọzọ na mpaghara South East ewezụga Alex Otti nke steeti Abia enweghị nke zipụrụ ozi ekele ncheta ọmụmụ afọ ga n'aka Peter Obi onye ga-eji aha pati AAC zọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọọla onyeisiala Tinubu maka ikwu na oke agụụ n'ime mba Naijiria nọrọ kemgbe a mụrụ ya bụ okwu o kwuru n'oge ya na ndị bishọp ụka Katọlik zutere na nso nso a Omoyele Sowore kọwara okwu ahụ dịka nke onye ndu na-amaghị aka nri ya na aka ekpe ịchọta ogbugbo nyere oke agụụ ọnụ na-ekwuru maazị Rabiu Kwankwaso bụ Ladipo Johnson akọwala ugbu a na ọ bụ ezie na enwere nkọrịta nke dọgadọga ọkwa ọchịchị n'ime otu nkwado Peter Obi na Kwankwaso OK Movement ma rụtụ aka na maazị Peter Obi agbarụọla ihu maka nke ahụ n'ihi na nke ahụ pụrụ ịkụnyere otu nkwado ahụ ụkwụ ọjọọ na achọmnta ha inweta mmeri n'ọkwa ntụliaka elu afọ 2027 nwanne nta aka chịburu steeti Ekiti Ayo Fayose bụ Isaac Fayose agbarụọla ihu banyere ọnọdụ ịkpụgharị nnama agagharị n'okporo ụzọ ndị dị n'Abuja ji arịgoro elu ọjị ma kwaa emo na ọ bụ naanị nnama ndị na-agagharị n'Abuja bụ ha meriela onye minista Nyesom Wike n'Abuja ndị uwe ojii steeti Abịa anwụchiela otu onye ọkpụ isi n'ala Ụmụahịa aha onye ọkpụ isi a bụ Emeka bụ onye a chọpụtara otu ite aja nke nọ n'ime ụlọ ya bụ nke ntutu isi ndị mmadụ juru n'ime ya ndị uwe ojii na-ekpe ebubo ugbu a na o ji ite aja ahụ eme ọgwụ ego ndị uwe ojii wụchara n'ụlọ nwa amadi ahụ oge o yichachara ndụ onye agbata obi ya Johnson Ikenga bụ onye nke gara mee mkpesa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii onye isi ala Tinubu adụọla ndị gọvanọ steeti n'ala anyị ọdụ ka ha kwụsị ịrụnye ọrụ ngo flyover aghara aghara ma chewa ihu ha ịrụnye na ịrụzi okporo ụzọ ndị dị na steeti ha iji kwalite obibi ndụ ọha na eze ma mee ka ọ dịrị ndị ọrụ nchekwa mfe ịbanye n'ime ime obodo dị iche iche ọchịchị etiti ekwuola na ha amapụtala atụmatụ ịkwụsị ịkwụpụ ego enyemaka sọbsidi ọkụ eletrik malite n'afọ 2027 iji hụ na ọnọdụ ọkụ eletrik ga-adịnyekwu mma ọchịchị etiti gara n'ihu kwe nkwa na nke a agaghị akpali ibugo ọnụ ego eji amụ ọkụ eletrik na nso nso a ndị ezinụlọ onye isi ala n'oge ndị agha egburu n'ike Johnson Aguiyi Ironsi akpọkuola ọchịchị etiti ka ha rịọ ha ezi mgbaghara ma kwụpụ ha ego iti aka n'obi iji hụ na e meziri adịmma nke emebiri emebi kemgbe afọ iri ise na asatọ egburu Aguiyi Ironsi bụ onye nke egburu n'ihi ebubo ụgha na o so na atụmatụ igbu ọchụ na nkwafu ọbara ndị ndu ọchịchị ala anyị bụ nke hiri odo n'ọnwa Jenụwarị afọ 1966 ndị uwe ojii steeti Abịa anwụchiela otu nwoke n'okporo ụzọ awara awa Opobo n'ọchịchị kansụl Obingwa n'ala Aba steeti Abịa bụ onye n'ihi esemokwu dapụtara n'ezinụlọ ya sitere n'otu ụlọ okpukpu ụlọ elu tụda ụmụ ya obere abụọ ma na-achọkwa ịtụda nwunye ya bụ oge ya onwe ya siziri n'elu ụlọ ahụ kụọ afọ n'ala ma nwee nnukwu mmerụ ahụ a kpọjere ụmụaka abụọ ahụ n'ụlọ ọgwụ iji nata ọgwụgwọ n'ihi mmerụ ahụ ha nwetara ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo